alụrụ m ọgụ eje m front okay ebe izizi m buru ụzọ je ọgụ ọ dụrụ ọgụ a piece of land surrounded by water kee ebe ọ dụ na ime port ime ị ga-agacha port ọ boundary m ga-asị ọ boundary naijiria and uh, uh, uh, Cameroon

okay mgbe ụnụ na-aba ahụ ọ nwere ndị ụnụ fụrụ bịaranụ si okay o nwe ndị ụnụ fụrụ ee ọ dị onye kọmanda ya na ọ nọ si n'onye dị na ebe a e nwekwara ụzọ ọzọ ndị awụsa si abata ha abịa si ebe a burukwa anyị tiye anyị n'ụgbọ mmiri butezi anyị na ebe a na-akpọ iwofe ebe a ka anyị bịaje lụzie ọgụ okay iwofe kedu ebe ọ bụ ọ dị n'ime port harcourt ee n'ime port harcourt

yipụsị anyị efe chịfesịa anyị aka azụ wee kpọpụ anyị na skuul ebe skuul dị ebe a anyị nọ ebe a n'abalị anyị mmadụ ise ewesi elu otu soja dị ka anyị ga-esi abịa gbachide anyị ụzọ anyị na ọ ga-achị ịhụ anyị wee onye abịaketa onye abịaketa ofu onye wee kpahapụ ibe ya eriri ahụ e kele n'azụ mgbe ofu onye anyị bụ ahịa onye nke a dịgo free wee anyị atọsịsịa onwe anyị eriri anyị eyirizie efe anyị n'ahụ wee kwama ụzọ nke ahụ skuul kwaka ya esi ebe a gbalaga onye ọbụla ma ndị ndị ahụ amaghị m ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ Oge onye ọ onye ọbụla na-agbasasị chọzie way ya chọrọzie way ya laghachi back to the battalion adị m 80 years now emekara anọ one week ọ na-anọ one week no rest a na-ezuzi ike egbe a na- a na-agba m egbe chi ejie efo Eh?
na-agba egbe chi ejie efo ebe no rest ha dị atị ma ha ịma ha nwa bu ngwa ọgụ okay ha bu ngwa ọgụ ọfụma ọfụma Ee, nke anyị bụ anyị kpụrụ ha kpụrụ ha kpụrụ mgbe onye emere ọ na-enwe onye a na-akpọ armourer na-abịa ge- kee ụnụ mgbọ egbe Ee, ọ nọrọkwara bịa kee anyị mgbọ egbe mgbe ahụ, emechaka

anyị nwa nọ n'ime ala buru trench echere ee mgbe mgbọ ahụ bịa na- onye bad luck ọ tụrụ ma ọ gbuo e je bupụ ya so short chukwu ekpere na ekpere ekwere ka chineke nna mee ka war bịakwa naijiria bịa ya ka ọ biafra and anything agha adịrọ ma anyị na-ekpe ekpere ka m jikwa anya m ahụ agha ọzọ n'aha jizọs amen Okay, now ee mgbe ị gara this biafra mgbe ị ga biafra war ee, ndị ndị gị na ha so wee ga this eh, this war o nwere ndị n'ime fa nwụrụ anwụ ndị ịma many thousands ma ndị obodo anyị ma ndị ndị m ma mgbe mgbe mgbe gboo m maara before before ya ịma ebe a na-eme assemble ehe emere onye onye da ama before ehe ịmasị onye akụgburu many of them were anwụsigo bụrụ ọwụ- many of them even ndị ụfọdụ be anyị ndị jere amị ahụ many of them thousands of them anwụgo Okay, how many years ka ị nọ? Ah, How many years ka gụnwa like how many months or weeks ka ị nọ n'ọgbọ ọgụ ka ị nụrụ ọgụ a? ọgụ biafra alụrụ m almost

because mmadụ adịgo short egbugo ndị Igbo ọfụma ọfụma mgbe a na-abịa anwụdezi ndị mmadụ na village ụmụ okorobịa ndị wụrụ mmadụ a na-ezocha dịkarịba dịsa ajeghị ime ugbo jasịa ee n'abalị alọta sabọt abịakwa abịa na-ewuru chicha na-eje eme ndị ụfọdụ ebirizi arụzie camp n'ime ugbo lazie ebe ahụ biri so mgbe batara na ndị bọọlụ echere sị anwụrụ m anwụ papa m bịara ebe m nọ si ọwa mebie je kpọta aja wee wụọ m ya sị ala ikwe nkwanye m aja ọ sị mba a sị m ịnwụrụ anwụ ihe na-eme asị onye nwụọ pụta n'ụwa awụọ ya aja o disappear awụọ ya aja ọ nọrọ amasị ọ wụ mmadụ Ya, ọ- ya bụ mmadụ eme ihe mere okay that means mgbe ahụ ị nọ nọ mgbe ahụ ị na-anụ ọgụ ee ndị be unu nwetara ozi na ị nwụgo ee mana mgbe ị bataziri ndị be unu abịa ọkwa agụ

eji m ihe m ji rụọ ọgụ Biafra rụrụ ebe nna ma okpu kit enwere uniform enwere efe dịka ọ na-protect ma egbe pata agbaba ma egbe na amị asị protect pata anyị na-ekpu ya asị ya jie ya mere ihe ji crawling ground ka ị ghara imerụ ahụ ọ dị ka akpa

gwa ndị azụ nna m ewere mee ya kpọọ oriri mee celebration kpọbuo m n'obi ya mgbe ọ kpọbụ n'obi ya emere ihe o mere si m ji aka nka ee nwa ji egbukwe m ọzọ mgbe m jere ekwuru si m ịnwụrụ ma ma dị ndụ ọzọ before ma nwa oge ete anya ihe ka nna m kwuru tinye m n'ihe emere ihe bụ ọrụ ihe obi ihe dị ebe ahụ ọkụzi omeme m ga-ahụ ihe ọfụ ya mee m

kwubizie okwu isi niile gọzie m ezigbo ngọzi nye m ngọzi